abịago m iwetara ụnụ akụkọ ọzọ aka akụkọ a bụ ka ma- maka nwunye na ene olu ofu ụbọsị anwa na ụgha ofu obodo a na-akpọ igbo ofu eze anwa na nwunye ya fa wee mụta ofu nwa a na-akpọ inene

mana ndị oru a nụnwa a nọsị ebe anwa fa ncha ọ dịrọ fa obi mma ka o si bụrụ ofu nwa ka fa ncha ga na-agbagharị fa nwa na onwe fa bụrụ sọ ndị na-eje ozi a na-ezigharị fa nwatakịrị a megharịa arụ a sị fa ngwanụ binienụ o wee bụrụ na o nwere ofu n'ime ndị oru a na-akpọ amuche ya na inene rakwa mgbe a kpọtara ya na inene na-etokọ na-etokọ ọ na-eto inene ife ọbụla inene mee na o too ya ọ na-etu ese afa mara mma hei nwa ọmalịcha nwa ọ na-etu inene afa na-etu inene afa ọ bịakwa ọ fụ nne mama inene o tukwa ya na ọmalịcha nwa ọ mụ ọ fụgodu ka fa na-agafe ọ na-akọrọ onye ọzọ nekwa na inene abụka mmadụ na ọ maka nekwa na ọ na-erube isi ọ na ife niile dị mma ọ na-ekwu maka inene nne inene na nna inene wee fụ ya n'anya rinne wee sị na ife dịzi bụ na a ga-akpọnye ka ọ bụrụ ya bụ oru ga na-enekwata inene maka na na ọ fụka nwa fa n'anya na ọ ya bụ onye ya na-echekwa ya ife pụtazi n'ime ya bụ na ebe ọ bụla inene na-eje amuche esoro ya ọ na-eje na nke ndị eze ndị ọzọ ka fa na ya ya na ụmụ fa gwuo egwu ọ kpọrọ amuche amuche na-eso ya na-amụ ife niile ọ na-eme na-amụ ka o si eje ije na-amụ ka o si ekwu okwu na-amụ ka o si amụ amụ na-amụ ụdị nkata a na-akpa ma eje ebe ndị bụ ndị eze ị fụzia nya i chekwuo na nyanwa bụ nwa eze maka na ife niile inene na-eme na ọ na-eme ya o wee dịba inene etogidezia topute mmadụ a sịzịa na a chọrọ ndị di na-abịa ndị di na-abịa nna ya sị na ife meli ya bụ na ndị di niile a ga-abịa ofu ofu oge na bie n'ofu izu ụka ya bụ abalị asaa na fa na na-anọ inene nọkata ọ pụta o nyo fa ọ na-afụ ife fa na-eme ka o wee malụ onye ọ fụrụ n'anya n'ime fa onye nke ọ rọọlụ ndị ọzọ anaba o wee kpọọ ya bụ oku wee sigide nni sigide nni si nyepụ ndị mmadụ bube mmanya bube mmanya ebe ọbụla ị gagharị ị fụ ebe nni dọ ebe ọbụla ị gagharị ị fụ ebe mmanya dọ ndị egwu na-agba ụmụ ndị eze ndị ọzọ na nke richasị ọ sụ ya n'imi ọ na-adagharị nke ṅụba mmanya ṅụchasị ọ sụ ya n'imi ọ na-adagharị fa na-amani elu na-eme mkpọtụ na-eme ife niile mana o nwere ofu n'ime fa na-adịrọ etu ndị ọzọ dị afa ya bụ ifeatụ ọ nọkwa n'akụkụ na-ekiri ndị ọzọ o ji ili nri o lichalụ elichalụ ọ ji ịṅụ mmanya ọ ṅụchalụ aṅụchalụ okwu ekwu ọ dịka sị nọ ndị okenye banye n'ime wee na-ekwu okwu ọ marọ na Inene na-afụ ya o luo na anyasị ụbọchị anwa fa ga-arọ Inene ga-arọzi mmadụ a kpọpụta Inene na anyasị ya Inene pụta wee negharịsị anya wee sị na ọ Ifeatụ ka bụ onye ga-anụ ya

e- ife ọ ya-agwa ma ndị be fa ka fa wee nabatakwuo Inene ya bụ Ifeatụ wee naba o luo mbọsị a ya bụ Inene ga-eje ka ọ jee malụ be Ifeatụ fa a kpọnye ya Amuche na Amuche bụ onye nke ọ dị n'obi ya na-enekwata ya anya ọfụma Am- ya na Amuche wee yiri pụta a gbabe ya ma ọ- ọna edo ọna ọcha ijele tebe ya ufie techasịa

si Igbo luo Olu ị ga-agafe ofu nnukwu mmiri ị gafesizia nya ị kpọda ugwu Ifeatụ ekwugo na ọ na mkpọda ugwu a ka ọ ga-anọzi chelụ fa fa si mmiri pụta fa kpọdata ugwu o duruzie fa wee jebe be nke ya etu e si wee tụ ya na etu ọ ga-esi mee fa elutezie ka fa gafee ikpere mmiri Amuche sị Ifeatụ ọkwa ị ma na anyị agago ije rinne ọsụsọ esukwugo gị ị ga-awụ arụ ị wụsịa arụ nya etekwa gị ufie niile etekwa gị mbụ yirikwa ife ị na-eyi ka ọ ga-abụ ị na-apụta ka arụ gị kwụrụ chịị ka ọ ghara inwe ka a fụ na na mma- na- na mma gị zuru oke ọ sị ọkwa ya, ọ sị ya, ọ sị ya mana ka fa gabakwa ọ sị ya mba na ọ ma adị mma ka i buru arụ ọla i ji jee ije wee gafee mmiri jebekwa ebe ị gafekwa mmiri um Inene ekwe ya wee yisisị afe ya jee n'ikpere mmiri ka ọ wụọ arụ Amaoge wee kwali ya wee kwanye n'ime mmiri etiti mmiri ebe mmiri lilie mmiri wee lie Inene Amaoge mee ọsịsọ ọsịsọ tee onwe ya ufie

o lutezie gbadata ya bụ ugwu wee fụ Ifeatụ Ifeatụ fụ ya ka ọ na-abịa na-asị onwe kee ka ndị a ga-esi zipụzi sọsọ Inene ịbịaba n'oge ndị ntọrị mmadụ niile a ma o nwerọ onye du ya nyanwa ọ na-elutezi na-ebe akwa na-ebe akwa nyanwa na-asị kee ife na-emezi Inene ya eji na-ebe ụdị akwa ọ na-ebe akwa na-etiwa obi ọ sị ya ọ gịnị ọ sị ya nene na ndị na-apụtakwuo na mmiri Amuche amarọ aga mmiri wee bulu ya na Amuche anwụgo sọsọ ya wee gafetezie mmiri na ife anụwa na ya amarọ ife nya ya-agwa ndị be fa maka na nne na nna ya fụkwara Amuche n'anya na fa ga-asị na ọ na ya adịrọ na-enere Amuche anya ọfụma ọ na-ebe ifeatụ jide ya gụgụba ya gụgụba ya gụgụba ya sị ya nya enwere ya chelụ na a ka-amalụ ka fa lugodu be fa ka nya mazi ife nya ga-eme o wee dulu nya bụ amuche chee na ọ inene wee dulu ya wee naluo ọ na-asị inene ọ kpọlụ ya kpọọ ndị be fa asị na ọ maka etoro etochasị ya mana amuche ife ekwerọ ya ajọ obi ya na-enye nsogbu ọ na-ajọ njọ n'iru na-ajọ njọ n'iru maka na ife si n'ime arụ na-apụta n'iru ọ na-ebekwa akwa anwa na ifeatụ sị ife mezili ya bụ ka ya zie ozi ka nne inene bịa ka ọ malụ ife na-eme nwa ya maka na akwa nke a akarịa ọ bụ sọsọ akwa ọ na-ebelu maka oru wee zie ozi e jee gwa kpọọ nne inene sị ya nya bịa nne inene wee rapụ obodo fa gbalụ gbalụ rapụ igbo gbalụ na-eje olu na-apụtazi n'ebe akụkụ mmiri ụkwụ kpọ ya o tie inene nwa m ee ozigbo nje ofu onu nwa wee gụba echi ka o kwelu izu nabọ nwa inene dala ọbọ

inene biko jebekwa ebe ị ji eje rapụ nwa dala ọbọ inene nne ya sịkwa ọ gịnị bụ nke a ọ gịnị bụ nke a wee gbachigha azụ jee kpọọ di ya sị ya bịakwa ka ọ nụ ife nya na-anụ di ya wee solu ya na chiatabakwa fa lutekwa n'ebe a nne inene tikwa inene nwa m ee ife afụ nọ na mmili wee gụbakwa

inene biko jebekwa ebe ị ji eje rapụ nwa dala ọbọ inene nna ya kwụrụ wee zie ndị fa na ya yi sị fa ngwa fa gafee mmili ka fa jee kpọọ ifeatụ ka a malụ ife na-eme ife a fa wee luo gwa ifeatụ sị ya bịa na o nwe ife fa na-anụ na fa aghọtarọ ya ifeatụ wee gafete mmili wee lute na nke fa wee tie ihe inene nwa m ee nwunye nne ya tili ifeatụ tikwuo inene nwunye ya wee tie echi ka o kwelu izu nabọ nwa inene dala ọbọ inene echi ka o kwelu izu nabọ nwa inene dala ọbọ inene nne ya asịrọ ka ọ chọba inene dala ọbọ

amuche nee anya nelu nne inene na nna ine- inene na eh, ifeatụ ka fa na-abịa wee rọlụ nnukwute mpi nnu- nnu- nnukwute eh, eh, eh, eh, eh, n- eh, ndụdụ a dụnyelụ ya n'isi e ji dozisie ya isi wee were ya wee maa n'obi ya wee daa nwụrụ fa pụtazịa wee nee anya wee bụrụ na amuche nne inene bee nna inene bee ife atụkpọ ndị odogasi afa bịa buru ya ka eje tụnye n'ajọ ọfịa n'ebe ndị mere ajọ ife na-anọ wee buru ozie jee tụnye n'ajọ ọfịa ọ nya bụ etu a ka Inene si wee jee ndị be anyị unu anụgo na akụkọ a onye nụzie ọ gwa anyị ife ọ ghọta onye ghọtasịa nya nyekwa ibie zigakwala ibie ka fa gekwa ka onye ọbụla nwee ife a na-akọrọ ụmụaka ka e were ya wee na-enweta uche ọ gwụkwa nke ọ ra m n'ọnụ